ewechara m oke ite for ndị pastọs hmm. ndị pastọ na-agwọ ee ewechara m oke ite for ndị pastọs hmm. ọ bụrụ na ife fa na-eme ada aga fa na ide crowd puller ị ghọtago a gwọrụ fa oke ite a na-agwọkwalụ onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion ọ dịpendịrị ihe i tinye n'ime ite hmm. a na-agwọkwara onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion Uh, good morning, sir.
morning Biko, ị ka akọwara anyị onwe gị. ọ mụa bụ Doctor Olekpo One n'Ezeagụ abụ m onye Ogbugbuagụ Iwollo Oghe afa nna m bụ Anọnde Eze Otiegede so abụ m onye Ụmụeze adị ise na Ogbugbuagụ Iwollo in Ezeagu North Local Government Enugu State daalụ sir welcome daalụ ị ga-akọwara anyị ihe ị ma maka osu
a bịa n'osu o nwere ndị na-aza n- eh, osu as afa nna eziokwu a bịa n'osu o nwere ndị na-aza osu as afa nna ha na-aza ya as in their surname Mm. nwere ike ị sị na ya bụ Chidela Osu nwere ike ị sị na ya bụ Ifeanyịchukwu Osu without ịma the meaning of the Osu Mm. Osu bụ ndị welu onwe fa nye alụsị ndị welu onwe fa nye alụsị a na-akpọ fa osu ndị ife mekatara o nwere ike bụrụ na ọnwụ egbukatago fa gbukata fa fa werezi onwe fa nye alụsị ma ọ bụ na o nwere ike bụrụ na ndị a emego ihe ọjọọ ife ada- i- ife obodo na nchọrọ mekata ihe obodo na nchọrọ obodo wee decide ya ige fa ọmụ chụpụ fa n'obodo fa jezie n'obodo ọzọ jezie nọwazia ndị ahụ be a na-akpọ osu ndị a chụpụrụ achụpụ ka a na-akpọ osu ụfọdụ na-ejikwa aka fa gbajekwuru arụsị were onwe fa nye nye arụsị ha bụkwara osu Aha. ụfọdụ bụkwanụ like ndị na-emekwa omenala nwere ike na fa bido gwọwazie ajọ ọgwụ jibere ndị jiwe mmadụ gwọwa ọgwụ mebe atụrụ ihe na-adịrọ mma merụbe ana merụbe aja ana mebe nke aja ana na nlaikụrụ na ife a na-eme so mbọsị obodo ndị obodo ga-achọpụta nwere ike ọ ya confess chazia ndị obodo ege ya ọmụ sị na achọghọ this kind thing n'obodo fa na ife obodo fa na-achọghọ na o so na constitution ndị obodo dere na onye mee ụdịrị ihe dị otu a na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-apụrụ fa n'obodo ma ọ bụ onye na-ezu ori o nwere ike obodo ede na i zuo ori how many times ma ọ bụ i gbu- i gbuo mmadụ n'obodo ma ọ bụ megide mmadụ ibe wu ma ọ bụ nalụ mmadụ ife ya n'ike na a ga-achụpụ gị n'obodo a chụpụ ha na automatically ị bụgoro osu ị bụzi onye obodo fa achụpụgo gị ebupụrụ gị ngwongwo gị ma gị ma ụmụ gị achụpụ gị n'obodo ghaa gị ọmụ chụpụ gị n'obodo maka i mego ife obodo na-achọrọ ọ dị against the land ghọtago dịkwa against the culture and the igbo land mmadụ ime i- igbu mmadụ ibe ya o nwere ike na mmadụ gburu ee neighbour ya like onye ya na ya na-azụ afa nna o mechie dụọ adịdị na aka ya dị na the thing na ya enyego ọgwụ na ya mere ya poison ma ụlọ okwu dịka dụọ adịdị edịla adịdị ihe o megoro ka o si egbu mmadụ n'obodo ka o si agwọ- agwọrọ ndị mmadụ ajọ ọgwụ ị ma na e kwube ihe gbasara osu ọ dịka ọ sọsọ ndị dibịa bụ ihe na-eme ajọ ajọ ihe nwere ndị na-abụrọ ndị dibịa mana fa na-agwọrọ ndị ibe fa ajọ ọgwụ na-egbu ndị mmadụ n'obodo na-eme ihe dị iche iche i nee anya kịta o nwe ndị na-adaghị agwọ ọgwụ ma ha na-eme kidnap nwere ike planọrụ mmadụ ibe ha ka e buru ya jee gbuo ka ọ pụọ ya n'iru ka ya wee rie property ya ofu ụbọchị e jideziri ya o nwere ike na-adụzi ọdụ a torture ya o bido dụwazi ọdụ na ọ ya mere onye nka nka mee onye nka nka o nwere ike obodo enecha ya sị na the thing ọ commitgara adịgo too much na e needizie n'obodo e were ọmụ ghaa ya n'iru ghaa ya n'azụ tiri ya ihe tipu ya n'obodo bupụrụ ya akpa ya chụpụ ya o jezie n'obodo ọzọ ọ mụwazie ụmụ mewezie ihe sọrọ ya ọ pụọ out of the village thank you ọ ha bụ ndị a na-akpọ osu ha na ndị yere ọfata arụsị Mm.
daalụ sọ ị ya-akọwakwara anyị ị ma maka alụsị
mm, a bịa na alụsị o nwere different type of alụsị o nwere alụsị na-achụ amụsụ nwee alụsị ọ bụ for protection like eh, ekwensu m nwere ebe a ekwensu ahụ is for protection mana ekwe ekwensu ndị mmadụ ha na-atụ sọ ụjọ Mm. a bịa na ekwensu ekwensu bụ for protection ọ ga na-enye gị protection o nwere alụsị na-ewute ego na-eme ka ihe mmadụ na-eme na-aga o nwere alụsị nke na-ebute ego nwee alụsị ọ ga-abụ mmadụ jiri ụgwọ ọrụ ya bụ ịgba ụgwọ mmadụ jiri ụgwọ mee gịnị ọ gbatara gị the money nwee alụsị ọmụmụ ọ bụrụ na ị na-amụ nwa nwa gị na-anwụ ị na-amụ nwa nwa gị na-anwụ o nwere alụsị ọ ga-abụ ị bute lụsa be gị ụfọdụ na-akpọ nke fa alọ bụ n'agụ ụfọdụ na-akpọkwa alụsị na-ebutere fa ego alọ bụ n'agụ alọ obute obute ị dosie ya ọ na-ebutere gị ego ị na-emere ife ọ sị gị mere ya ụfọdụ bụ alụsị ọ ga-abụ alụsị eji agba ndụ o nwere alụsị eji agba ndụ gị na mmadụ nwere ike iji wee mee gịnị gbaa ndụ ọ dependịrị ife ị chọrọ na alụsị ka alụsị ga-emere gị. gị na mmadụ nwere ike ije na alụsị mee gịnị gbaa ndụ ịghọtago Mm. onye megidena mmadụ ibe ya Ya. onye megidena nwanne ya ọkwa ọrụ arụsị arụsị dependịrị iji bịa na arụsị o nwere arụsị ọ ga-abụ mmadụ jiri gị ụgwọ ọ gbatara gị ụgwọ ụgwọ arụsị nọ for ogbugbu o nwekwara arụsị nọkwa for ogbugbu Ogbu. mmadụ mejọọ gị kọọrọ the arụsị ọ bụ na aka nke gị dị ọcha o gbuoro gị the person so arụsị dịcha iche iche Iche. Ịghọtago, so ọ ya wa. Daalụ sọ.
Welcome. I kwu na ị nwere ekwensu na be gị. Enwere m ekwensu na be be m a. Ọ sọsọ ekwensu ka ị nwere mba alụsị m nwegasịrị buru ibu. Mm, Ee alụsị m nwere buru ibu. Enwere m alụsị ogboma. Alụsị ogboma ihe ọ na-achụ bụ amụsụ. Ọ bụ na ife ị na-eme ada aga ị bịa n'ogboma a ihe ị na-eme bido mee gịnị gawalụ mm. breakthrough ihe niile i tinyere aka ọ mee gịnị ọ gawalụ enwere m arụsị akpati ego arụsị a na-afụ maka ego ọ ga na-eme ego a na-adị gị n'aka ego ama nkọnata gị ị ma nnọkata like this sị na ego adịghịzi ego like since m butere that alụsị dọsa be m adị m- m ma nnọkata like this sị na na m ejighịzi ego Ka- ka- kama ihe m ga-ekwu bụ na the money m ji elulu to my expectation ọ bụghịzi nke m ga-anọ m bịaza sịwaza mmadụ bụrụ m ego so alụsị nke a na-afụrụ m maka ego alụsị eze ekwensu m na-afụrụ m for protection ọ na-aguide m make sure na ọ- mmadụ butegodo ọgwụ be m a na ọ ma nrụ ọrụ mmadụ sigodo outside bute ọgwụ ka o yiere m na be m a ọ ma nrụ ọrụ so ọ ya wa ogboma nọkwa ọrụ amụsụ ọ dịkwa for protection for guiding ịghọtago Ndị amoosu na-enye nsogbu. ndị amụsụ na-enye nsogbu ọgbụma so ha dịcha iche iche ọ dịcha alụsị dịcha iche iche ị ghọtago ọ bụkwa na okwu alụsị ọ ga-abụ gị na mmadụ chọkwara ịgba ndụ ọ na-agba ndụ na kamalụ o nwere alụsị m nwere a na-akpọ kamalụ na ọ bụkwa na ị chọrọ ka gị na mmadụ nọọ n'ọgbụgba ndụ onye emejọna mmadụ ibe ya e jee na ịchakpa kamalụ ahụ alụsị ịchakpa Mm. a na-akpọ kamalụ na ha ejekwa ebe a je gbaa ndụ onye megide mmadụ ibe ya ma ọ bụ na ị- na ndị mitin unu na-achọ ebe ha ga-agba ndụ mmadụ emegbuna mmadụ ibe ya ọ bụrụ na ị na-atụ your fellow man eh, ụjọ gị na-agba ndụ ịgba ndụ abụrọ ihe ọjọọ di na nwunye na-agba ndụ Mhm. mmadụ na mma ya na mpa ya na-agbakwa ndụ so ya wa daalụ sọ ifeoma melon daalụ oke ite ya sị na alụsị
oke ite abụrọ alụsị oke ite abụrọ alụsị ọrụ oke ite na-alụ mainly maka ụfọdụ amachaghị ọrụ oke ite na-alụ ọrụ oke ite bụ ị na-ebute crowd ọrụ oke ite mainly bụ crowd hmm. ihe ọ na-arụ bụ crowd ị na-eji ebute ndị oyibo na-akpọ ya crowd puller ya bụ main ọrụ ọ na-arụ mbụ oke ite hmm. oke ite a na-akpọkwa ya pot of wealth ndị na-akpọkwa ya pot of eh, wealth pot of wealth ahụ ọ na-ebute ego maka mgbe crowd bịara n'ihe ị na-eme ọ bụ na ọ akwa ka ị na-akwa crowd wee bịa Mm. ndị ị ga-akwara akwa ọkwa o bute wealth Ọ ego.
otu m na-agwọ ọgwụ bụrụ dibịa o butere m o butere m o butere m ee customers ndị m ga-agwọrọ ọgwụ Gwọrọ ọgwụ. o butere m gịnị Ego. wealth so ya ka ụfọdụ ji akpọ ya pot of eh, wealth mana ụfọdụ feel otu a kpọrọ ya pot of wealth na ha gwọzie oke ite ego adawa n'elu because ụfọdụ ndị anyị na-agwọrọ ọgwụ bụ ndị ka na-etolite etolite ụfọdụ amachaghị ihe bụ ịgwọ ọgwụ ụfọdụ maalụ na ya na-agwọ na ibe ya na-agwọ ka ya jee gwọọ na ibe ya gwọrọ ya amarọzi na ọgwụ ndị nna nna anyị ha gwọwara ọgwụ anyị bịa anyị bịa tolitego before anyị bilite before a mụta anyị ndị nna nna anyị fa agwọwago ọgwụ na ndị m, abịa n'ọgwụ that oke ite ahụ bụ ndị nna nna anyị fa maara anyị ya gwọchara asị na fa agwọgo ọgwụ ego nyetago ndị nna nna anyị fa oke ite a ka fa butechara dochacha ya na rum maka oke ite na-adị mma ịgwọ ọgwụ i mee gịnị i buru ya naa bewu rụọrọ ya small place dọsa ya ife ji adọsara ya that place bụ ka ọ ghara iwe onye nọ na menstruation ga-agafe ebe ahụ ma ọ bụ onye ga-abịa metọ the thing ma ọ bụ na ijelụ nnọọ jeche lacha nwaanyị bịa ịmaha mgbe i ji were were alụ i jee laa nwaanyị metụ itewu ọ lụọ so ha na-decide fa gwọsịa ọgwụ ebunye before bụ onye je ebe dibịa agwọsịara ya ọgwụ were ọgwụ ya naba Mm. na ndị mmadụ adịghị ebuzi n'ọgwụ ha ana kịtaa ka m na-ekwu before bụ agwọsịalụ gị ọgwụ ọ bụgodo isi ebune ka a gwọrọ ọ bụgodoro nke akụpe ka a gwọrọ gị Mm. etiri gị ya n'ihe iwere ya gịnị nawa nawa be gị i ruo a- dibịa gwọrọ gị ọgwụ ga-agwa gị ka i si elekwa ya m ji afụrụ ndị nna m ochie like eh, my father ha ha nọkọta fa ebupụta ọgwụ wụọ ya hot na-elekwa ya mana kịta na ịma afụzi ordinary person ka ọ nọ bịa elekwa ọgwụ o mee ya ọ sị na ọ ya na-egbuzi ndị community ya niile dịka onye na-abụha dibịa Mm. eweghezi right na n'obodo ibupụtezi ọgwụ buke ọgwụ ta- taa ọjị bụkwasị ọgwụ wute ya na hot asị na ya gburu nwa ya nwụrụ last week ọ sị na ọkwa ekwuru na mpa Emeka dị egwu na o bufụtegokwa ihe o ji egbu mmadụ

n'ụlọ mana owezi ndị na-edosezi ọgwụ n'ụlọ na-agwọcha ha n'ọgwụ eme gịnị be dibịa gwọrọ ọgwụ agwọcha ha n'ọgwụ be dibịa gwọrọ ọgwụ ịma ewenazi ọgwụ bewu ka ọ jee rụwara gị ọrụ bewu ị tụkwasịa dibịa ọgwụ ọgwụ ọ gwọrọ o mecha ị sị na ọgwụ agwọrọ ya adịghị ire ọkwa onye goo ngwa ahịa o buru ngwa ahịa n'ahịa adị eziokwu i gosịa ngwa ahịa hapụ ya ebe i goro ya buru ngwa ahịa wee ụzọ gbaa moto nawa yard ọ bụrụ na mmiri dị bewu na ị ga-agbafe mmiri wee naruo bewu o nwere ife dibịa ga-emerụ na ya bụ ọgwụ ị gwọrọ ọ bụrụ na mmiri na ị ga-across mmiri ọ bụrụ na ị ga-ebu ọgwụ wee cross mmiri wee naa bewu dịka na ị gwọsịrị ọgwụ ahụ na ị ga-across mmiri wee naruo bewu ihe dibịa ga-eme wu iwere ọmụ machiere gị ebube tụkwasịrị gị n'elu ọgwụ ahụ wee were ya wee ha ya n'aka i wee were ya na gịnị naba ihe a bụ ka pọwa dị ya ọ ghara ịbụ ọ krọsọ mmiri ọ nachi ya azụ ị ghọtago hmm. e were dị amachiere gị ọmụ ahụ atụkwasị ya n'elu ọgwụ ahụ were ọgwụ ahụ handụ over i buru etinye n'akpa otu a m bụ dibịa enweghị m ike ịgwọsị ọgwụ be mmadụ ọ sọ ya bụrụ na india hapụ ya ebe ahụ na-atọghasị ya ala kwụwara m ị ga-ebunata ọgwụ gị be gị chọrọ ya obere ihe ọ bụgodo obere zinc ma ọ bụ chọọ ihe ọ bụgodo na iji ihe gị ije alụla ụlọ i dokwasị blọk i dokwasị blọk i were osisi krọs were gbamgbam dosie n'elu were ọ bụ na ị kụhọgodo ya i buru blọk dokwasị n'elu gbamgbam a sevuo dị ọgwụ na-egosi ọ na i nyere pọshọn nke ya ọ na-emere gị ihe i kwuru ị bịa ị na-akọmandị ọgwụ ọgwụ na-ekwu okwu ka mmadụ otu a mmadụ si ekwu okwu ọgwụ na-ekwu okwu ị ga-enyeketa ọgwụ nri nyeketa ọgwụ nri ị chịta afa ị chịta afa na-agba agba na dị ọgwụ sị ọgwụ a kedu ihe ọ chọrọ ọ bụrụ na ọ chọrọ ewu ọ dịrị ya akwụ obi akwụ obi bụ ewu ọ sị gị na ọkwa akwụ obi bụ ya chọrọ ọ bụkwa na akwụ aka bụ ya ọ chọrọ mana ebunu ọ sị gị gbuere akwụ aka ka i dee ude ka ebunu akwụ aka hmm. maka ebunu bụ ude i ji yuzu ọgwụ ọgwụkwara ihe ọbụla ọgwụkwa yuzu sị gị mere akwa gharịba anụ ka a mewere ihe ị kwuru ka i nwetawa ego dịwa ka ibe gị hmm. na i mewere ya deten ọ bụghị ịgwọ ọgwụ etokwa ya dibịa gwọọrọ ọgwụ ọ bụghị ka ọ dọrọ irekwa ụfọdụ sef na-abụ ha gwọọ ọgwụ ọgwụ dịka ka a gwọọ na nke orekpo a gwọcha na nke orekpo na ọ ma eme two weeks ọ bịara na nke m bịa gwọ ọgwụ mhm. na ọ fụ enyi nwoke na enyi nwoke asị ya nna kee ebe i je gwọ wezi na jikwa dịka na nke orekpo na ọ sị ha na mụ na m si na bini nata yesterday na ọ sị bini kwa ọ sị ha na ya si bini wee bata ya bịa ka ha gaa bini ọ gosi ya pichọ nke ọ gwọ na bini ọ hapụ nke ọ gwọ na nke orekpo ọkwa dịcha n'oke ite ahụ Mm. jee bini jee gwọ ọzọ ọ hapụgokwa nke nke ọ gwọrọ na emebe one month Mm. o jee bini jee gwọ ọzọ ọ nata na bini enyi nwoke ọzọ ha ọ sị na pablo pikkwara 15 15 million a mara ọgwụ pablo gwọ o jee miite pablo ọyị pablo asị ya na ya jekwara togo ọ hapụ nke ọ gwọ na bini jee na togo ya bụ ha na-eko n'ụkọ na-awa ha isi Mm. mgbe ị na-ezikwa enyezi ọgwụ nni na ihe ọ chọrọ o nwere ike ọ nawazi gị ihe ọ nakọta gị ife o- o- o wezi ihe o wetara o nwere ike ọ ghasa gị bren a sị na ala akpawago ya ahụ ị kwesịrị ị na-ementen ofu ọgwụ Mm. ị chọrọ isi na ọgwụ nke a banye na nke a ọ bụrụ egwu ọrụ nke ọzọ si ya mebie ka mara nke ị na-aya aya hmm. o mebie nke ahụ ọgwụ ọrụ ịbanye ebe ọzọ jewe chọọchị onye ọbụla were right ịgwọ ọgwụ ebe ọbụla ọ laikara onye ọbụla hmm. were right ime gịnị ịgwọ ọgwụ ebe ọbụla ọ mee gịnị ọ laikara i je na soshal midia kịta akwa red na akwa yelo kirikiri star karịrị everywhere ọ ma ndị eze nwaanyị ma ndị eze nwoke ma ndị na-ebi na mmiri ebi mechụọ na 12 midnight o were ndị ji na ji na iru ebe ahụ ogo ndị bụ ụzọ bịa so ọgwụ a na a na-agwọ na Mm. ụmụazị kịta bụ ihe na-agwọzi ọgwụ na mgbe ochie mgbe gboo bụ ndị ndị nna anyị na ndị mpa nnukwu anyị na mpa anyị fa bụ ihe na-eje agwọtara ụmụ fa ọgwụ ma ọ bụ eje cheki gbasara ezinụlọ fa mana kịtazi bụzi anyị bụ ụmụazị kazi mpa gị nwere ike sinsi o ji mụta o nwere ike o jenebe ebe dibe mana anyị wa bụ ndị a mụtara amụta ewego oke ite 5 or 6 na nke different dibes anyị wa na-agwazi n- nna anyị ha ebe ọ na-eme eme eziokwu ha chọrọ ikwasị ya na nke that man na don go last week na for that side nothing dey happen that side na o weziri ebe na-eme eme kịta na na ọkịja o weziri ebe na-eme eme kịta na na ịgala so anyị wa bụzi young young youth kazi ndị nne nna nna anyị fa ejepụ due to na anyị kacha like zi ego anyị bịaziri anyị bịaziri dịka anyị chọziri ịgrabụzi the money karịzịa ndị nna nna anyị fa ka agwa anyị ụdịrị ọgwụ ị na-agwọ ọchụ ụdịrị ọgwụ ị na-echebe

ka a na-akpọ ọkụ ọkụ ọkụ ike ọkụ ike a na ka a na-akpọrọ agwọrọ ndị na-atụ akwụkwọ ọ bụrụ na ife fa na-eme adịghịzi aga hmm. a gwọrọ fa ọkụ ike a nke a bụ ite hmm. ite ite oke ite ọnụ na-esi ite ọnụ na-esi anụ a bụ ihe ọbụla i tinyere aka ọ ga-agarịrị ọ ga-agarịrị ihe ọbụla i tinyere aka ọ ga na ma ọ biznes ma ọ biznes ma ihe ọbụla ihe ọbụla ị na-eme ị ghọtago Mm. onye were different branches Mm. maọbụ onye were ndị na-arụrụ ya were shọpụ ọkọtọ Shop, mm, ee mana ị ga-agwọ ụdịrị ite a okay. ọkọtọ ee ọ bụrụ na i were ite ọ bụrụ na i were biznes ị na-eme nnukwu biznes dịka na ị- na ọ bụ- na i bezughị na one biznes onye na mbezu na one business ka a na-agwọkarịrị nka mana o nwere onye ga na-asị e, e, na ya na-ele plọmba na ya na ya tichara aka na different business ọ ka ị ga-agwọrọ nka enwechara m oke ite for ndị pastors hmm. ee enwechara m oke ite for ndị pastors hmm. ọ bụ na ife fa na-eme ada aga fa need crowd puller ị ghọtago agwọrụ fa oke ite a na-agwọkwalụ onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion ọ dịpendịrị ihe i tinye n'ime ite Mm, a na-agwọkwara onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion na ị chọ ka i nweta promotion promotion ị na-aya ị ga-afụ eze nwoke na eze nwaanyị Mm, eze nwoke na eze nwaanyị a na arụsị na-enye fa ike fa ji arụ ọrụ ka a na-akpọ ọnụ na-eri eri

spirit ga-alụwalụ gị ọrụ iche mana this this alụsị ya nido any spirit ịlụwa ọrụ iche because o nwego ọnụ na-eri eri arụsị obute obute ọnụ na-eri eri hmm. ọnụ na-eri eri a ihe na-enye fa ike ha ji alụ ọrụ ike ha ji wee kwụrụ hmm. na ọ bụ na ha nụ ihe ọbụla i kwuru ebe a ga-eji wee move sharp sharp hmm. i wee were nsị egbe wee mụọrọ ya wee send ozi o wee ruzie fa ntị ka e jekwe na eze ekwensu onye eze ekwensu eze ekwensu okay o eze ekwensu adreesị aka na-eleta eze ekwensu Mm. Ndị- isi ka e- ndị arụsị eze ekwensu Mm. na-azọ ndị a na-emegbu emegbu ọ bụ na a na-emegbu Mm. like a bịa ndị mmadụ a na-ana gị ana gị n'ike Mhm. ọ bụ na a na-ana gị ana gị n'ike ị bịakwuru eze ekwensu mba a, bịa bekwuru ya sị ya na mụ na ya sozikwe Mhm. na o nwekwe ndị na-ana m ana m n'ike na o nwekwe ndị ndị na-achọ ịchụpụ m na ebe m na-eme business N'ike. n'ike na o nwekwara ndị seize na ebe m goro ana maka mmadụ nwere ike igocha ana elegharịa ya i nwere ike ịbịakwute eze ekwensu sị na o nwere ebe i goro ana mmadụ na-ana gị n'ike ya gbalụ gị ọgụ ọ gbalụ gị ọgụ ọ chụọrọ gị ndị ahụ ndị ahụ ama arụ ụlọ ebe ahụ ebe ahụ anọ na field till how many years ị chọrọ ị mazi n'ọgụ a ka a hapụrụ anụ jekwuru anụ ma i nwee court case

ihe ọbụla gbasara mmiri ka ọ na-arụ yes e nwekwara ọgwụ a na-akpọ ibobo ibobo nke a ka a na-akpọ ibobo ibobo ibobo bụ for ndị na- na-eme hard business ndị na-eme business ntụ na-ede ka na-eme afịa ntụ na fa chọrọ ka a na-agafe ka a na-adisturb fa Ehe. ụdịrị ndị a ka a na-emere ibobo ibobo Ghọtago? ndị a na-emere ibobo bụ ndị na-evu afịa ntụ mana ordinary person na-eme business na-emesi business ike na-atụkwa container hmm. nwere ike imekwa ibobo hmm. maka ibobo bụkwa protection okuku a na-abụ hmm, protection ya gazi ị ghọtago so ya wa anyị nwekwara eze nwaanyị o bute akụ ọrụ ya bụkwa ibute ego ọ na-atụ anyị gwa ọ na-ebutekwa ego before anyị jezie na arụsị akpati nwa na ndị mmadụ na-atụ alụsị akpati ụjọ Mm. Isi nke a bụ eze nwaanyị o bute akụ bute akụ ọ ndị o butechara akụ bụ ndị wetechara ya ya bụcha ụdọ e ji wee kpụtacha ebunu na ewu Mm. ị ghọtago ihe e ji kpụtacha ebunu na ewu nke ọbụla e mere e- edosi ya ọrụ ya bụ ibute ego Ọ eze nwaanyị o bute akụ Bute akụ Mm, eze nwaanyị Agụlụ ọ na-ebute akụ ego daalụ Yeah. Dara ya ọbụla anara gbasara ego ka eme. ee ọ ga-emewo
ka anyị jezie na the main alụsị akpati alụsị ga-ebutezi the money in bulk akpati ego akpati ego
nna ahụ